na ngalaba nke anọ anyị ga-eme ugbu a site na nkụzi anyị na-akụziri ụmụaka oge ezumike site na agụmakwụkwọ ha ha nwere ezumike ugbu a ha nwere otu ọnwa ya bụ izu anọ izu ụka anọ anyị ga-eji kụziri anyị Igbo anyị akụziri ihe dị iche iche ugbu a anyị ga-eme ihe ngosipụta ka igosipụta ma ha na-amụtakwa ihe anyị na-akụzi na-ajụzi ha sị ugbu a anyị na-ele lụrụ m n'anya anyị akụziri ha ma ụmụ anụ ma ụmụ ihe dị iche iche ịbịa ihe dị ka azụ azụ dị ka azụ na-eme azụ na-egwu mmiri na fish swims in water fish swims na azụ na-egwu gwuo aṅụ ya bụ bee aṅụ na-agba agba it stings ịbịa were nke aṅụ na-agba agba gbaa ihe ihe na aṅụ ọ bụ gbaa mma knife maọbụ cutlass mma a na-eji ya egbu ihe so mma a na-eji ya egbu ihe a na-eji mma egbu mkpịsị akwụkwọ dịka nke a na-akpọ ya mkpịsị akwụkwọ dịka a na-eji a na-eji ya ede ihe a na-eji ya ede mkpịsị akwụkwọ a na-eji ya ede nwata obere nwa nwata bebi nwata ọ na-ebe akwa nwata bee akwa bụ ihe eji mara nwata nkịta ebe ọ bụla ị hụrụ nkịta nkịta na-agbọ ụja dog barks nkịta na-agbọ ụja nkịta gbọọ mmiri dịka mmiri na-eme mmiri na-ezo ezo a na-akpọ rainfall mmiri na-ezo mmiri zoo nnụnụ bird nnụnụ ọ na-efe efe it flies nnụnụ fee fee ya bụ ihe a na-akọwa bụ njirimara ihe a, azụ na-egwu egwu ọ na-egwu mmiri fish swims bee aṅụ na-agba agba sting it stings mma na-eji ya egbu egbu ihe i were mma gbuo ihe mkpịsị akwụkwọ a na-eji ya ede ihe ọ bụ ya e ji mee dee nwata obere nwa na-ebe akwa bee onye yiri ọ na-ebe oge ọbụla ọ na-ebe akwa akwa ka ọ na-eji ekwu na agụụ na-agụ ya ma ike ọ na-agwụ ya ma ọrụ ọ na-ere ma iwe ọ na-ewe ya ọ site n'ibe akwa nkịta na-agba ụja hoi hoi hoi hoi nkịta na-agba ụja the dog barks mmiri na-ezo ezo nnụnụ na-efe efe ọdịdị nke a alọchịta n'oge mgbede akụzi oge ụnụ kọwatịkwe na onwe matazie nke ọ bụla e kwuoro ụnụ kwuo ihe ọ na-eme oche a na-eji ya anọ ọnọdụ ite a na-eji ya esi nri ngaji a na-eji ya eri nri ofe e were ofe e were ọka ruo ya ya anya dozie gị ahụ ọkwa ya nọ ya bụ ndị Igbo ekumie anyị na-asị ndị na-elere anyị ndị na-ekiri anyị kwesịrị anyị aka dịka anyị na-eme tinye ya na YouTube na TikTok ebe niile bikwasanụ aka subscribe nụ like nụ share nụ gbasasịanụ ozi a ka ụnụ tinye aka iji na-akwalite asụsụ na omenala Igbo ka asụsụ na omenala Igbo hapụ ịwụ ihe na-ala azụ anyị ebilitego Igbo ebilitego ka anyị mee ka asụsụ na omenala Igbo kwuchie udo dịrị ụnụ ụmụ Igbo niile ebe ọbụla ụnụ nọ ya gaziere ụnụ